ọgbọkwa echeche nke taa isi esi m na onwe riwe echete evangelist nwere na ndị mmadụ na-abịa speaker mpa na anyị kwala ha ezigbo ozi ndị mmadụ praise the lord hallelujah daalụnụ daalụnụ ụmụnne m welcome welcome yes onye amụma abịakwana ọzọ anyị na-abịa ịgwa mmadụ maka gịnị ụzọ enigwe maka ụfọdụ na-eme a na-eme afọ m ụfọdụ ndị na-ese igbo brother let me shock you ebido m sebe igbo mgbe m nọ na primary 2 ma colorado ma loud o nwere nke o sele ịma na onye m bụ ọfụma Ma Arizona. mgbe m nọ primary Ị- ị bụ onye 2 ka m kala- bido sebe igbo ka m bido sebe anwụrụ ka m bido sebe goof ị na-anụ ife m na-ekwu Ehe. mana esecha m wee fụ na onwerọ ulu dị na ya onwe okwu ulu dị na ya isecheni gị igbo secha igbo chezo onwe ya ebe i sere igbo nata n'ụlọ ruo n'ụlọ chọba onwe ya achọ Ị- o mego onye amụma o mego m o mego onye amụma ọ bụrụ na omenụrụ ịma na ị ka bidoro sebe igbo ị ka bidoro since primary 2 ka m bido sebe igbo mana esecha m ya anwụcha m ya ọ bụ na igbo na-efu ome n'arụ mmadụ ihe m ma-abụ bụ wilderness ọvịa ka m ma-abụ ọvịa m ma-abụrọkwa ọvịa nkịtị na ọvịa nke a na-asị eke nwe ọvịa ọvịa eke na-anọ n'ime ya ikpa ka m ma-abụ wilderness ka m ma-abụ aka m agbago mgbọrọgwụ dị egwu mana emecha m ife a fụ na onwerọ ulu dị na ya ka mgbe m bili ndụ mmanya ebido m nwụwa beer mgbe m nọ primary 3 Am I communicating? Am I communicating? Ịma onye mbụ ọfụma, evangelist ịma onye mbụ ọfụma. Mgbe m nọ primary 2 ka m bido nwụba mmanya, mgbe m nọ primary 2 ka m bido nwụwa kaikai, mgbe m nọ primary 2 ka m bido nwụwa beer, mana aṅụcha m ya, ọ na-aga mgbe ụfọdụ ibe m jebe break nọ na class instead of inye ya na

ka mgbe m na-ezu ori ife m na-ezu owu chakachaka before the invention of ihe akpọrọ gun ka ọ bụ egbe ife m ji eje ori bụ ọla ife m ji eje ori bụ okwute m sịla gị weta ị ka na-ene m anya ife ị ya-anụ n'isi tee i weta ihe anwa niile ị na-anụ ihe m na-ekwu mgbe m na-ezu ori onye bụ deli

Praise the Lord.
Hallelujah. Onye ama mgbe m ji wee nata ọkpụkpọ oku ife mgbe m nụ nwaanyị na ịma ka m si eti nwunye m ife ịma ka m si ama ya ọla ịma ka m si ama ya chakachaka ịma ka m si atụ ya dada ịma ka m si eme ya smackdown mana emecha m wee nata ọkpụkpọ oku dịka onye amụma nata ọkpụkpọ oku dịka onye ụkọchukwu nata ọkpụkpọ oku dịka onye eze nwunye m kpasugonụ m iwe praise the lord kịtaa ọ kpasuo m iwe sọsọ ụla naabụ ma ọ rị ịnọ m ma-ama ya gbaa o kwuezie ọzọ m gba nkịtị agba ya nkịtị maka ndị ọdụm iti mkpu. mmadụ anya ịbụọ ma ọ bụ ịtọ m mee gịnị m gba ya nkịtị maka ụmụ nwaanyị bụ n'ọnụ ka ike ha dị maka gịnị na m anatago ọkpụkpọ oku Eziokwu. onye meketa onwere ihe mụ na mmadụ mmekekọta gị onwere ihe mụ na mmadụ mmekekọta gị dị onye anwa kpasuo m iwe m wee iwe Ehe. onwere ihe m meketara na mmadụ akpa kpasuo m iwe mee gịnị m wee iwe Iwe. anaghị m ewe iwe

togo ka anyị na onye ọma ọ bụ na anyị agba ọfịsa na chi mara ka ị ma atakwana ego wee nachiere azụ togo onye ya nata ego ka iji ọkpa wee jee eche m na isi na ya satụrụ m na-asị onye ya nata ego mmadụ ịnị dịrị egwu anyị na mwe man of war mụ na ya nwere akụkọ onye amụ inyere m ego va ndo ga-apịwụ n'anya na togo ka ihe dị m akpa ndo ga-apa na togo ịdị m akpa na togo n'ala ebe ọ dị nye m ego ma anyị kpara ya akpa mụ na mụ na enwe problem